Tikupemphani a Malawi video yi musaisiire panjira, muli uthenga ofunikira kwambiri. Komanso perekani chiganizo chanu ku comment section, osaiwala kupanga like, share komanso subscribe pano pa Lahiri K TV. Wanga woyamba ndifuna ndichenjeze kwa ma activist ena amene amaoneka kuti afuna ayankhule kuti dziko liwaombere m'manja amene amaoneka kuti akuyankhula mooneka ngati akukonda dziko koma palibe chimene akudziwa ndikumafika ponena kuti ayi zipani za opposition zakhala chete iyayi koma dpp palibe chimene ikuchita yangokhala chete ndimafuna ndiyankhule chonchi kuti mawu amenewo ndi a mwana opepera komanso mwana osadziwa chimene akuyankhula kapena ndinene kuti munthu odzungulira mutu amene sakudziwa chimene chuchitika ndimafuna ntero kunena kuti no pakhalira chipani cha democratic progressive party chimene ni chipani chachikulu kopsa muno mmalawi chimene chikusogoleredwa ndi msogoleri wache amenenso ndi profesa wa zamalamulo amene amadziwa bwino ngakhale nkhani za chuma ndi nkhani za democracy chikakhala chipani choti chingokhala chete ndimafuna ndikushimikizireni aMalawi mukamva maaktivist ena akunena kuti ayi chipani cha dpp changokhala chete eh, sichikupangapo china chilichonse dziwani kuti activist ameneyo mutu wake sugwira sadziwa china chilichonse kapenanso ndi maactivist aja ofuna kuyitanidwa kunena kuti mwina mwake apasidwe tianyang'oma ndi aziyamba kumachemerera zipati we are not here kuchemerera koma kuyankhula choonadi so ndimafuna ndipemphe maactivist kuti no ngati simudziwa chimene chikuchitika khalani chete remember ndi chipani cha dpp 2014 atamwalira bingu chinalowa mboma ndi machitidwe ake omwewa and amadziwa chimene akuchita akuluakulu munthu ophunzira kopsa anthu odziwa zinthu sakhala anthu aphokoso anthu amene akudziwa kachitidwe ka zinthu kuti dziko lipulumuke sayankhula chisawawa anthu amene amakhala ndi mapulani ophera mkango alibe phokoso chifukwa mkango ukamva phokoso nkosavuta kuwapha anthuwo so chimene chimangondisekesa nchonena kuti inu mmene chakhalira chipani cha democratic progressive party mmene zilili zipani za opposition ndizoona zikangokhala chete wanzeru nkukhala activist amene palibe china chilichonse chimene akuchita pa ground koma kungoyankhula basi nkumadzimva kuti iweyo ngwanzeru koma funso nkumanena kuti iwe amene ukudziwa we kuti iwe ngwanzeru kuposa zipanizo why don't you go there kunena kuti ukawauze pamaso kapena tabwera ndi zimene umaganiza kuti zichitikezo komanso ndimafuna ndikufunseni inu amalawi ndizotheka kunena kuti no ukamafuna kupha mkango uziyenda ndi mtengo kumausatira mkango ukukuona kuti akubwera ndi mtengo kuti animenye palibe cha nzeru so ndimafuna nditero kunena kuti no chinthu china ma activist tatisiye mawu auchitsiru osazindikira chifukwa zimene ikuchita chipani cha dpp mosogoleredwa ndi former president professor arthur peter mutharika sangabwere kumabwebweta pa ground ipa ndimafuna ntero ndiliuze dziko lonse kuti mukamva ma activist ngati amenewa akuchita kutumidwa kuti ati tinzeru toti mwina at- achisokolose chipani chija chiyambe kubwebweta chokha ngati anthu ozungulira mutu kuti mapulani athu ndi yawo kumeneko ndikupusa chinthu cha namba 2 ndimafuna ntero kunena kuti no ngati dziko tikuyeneka tidziwe kuti tili mu nthawi yoti ma action akhale akuoneka pa ground right lero lino chimene chandibweresa sopano ndimafuna ndiwauze anzanga a I- malawi congress party kuti no chonde chonde chonde ndikudziwa zimene mukuchita pa ground ndi ndale ndikudziwa mukuyesetsa kuti muzikongolese ndikudziwa mukuyesetsa kuti malawi mumpusiseso ndikudziwa mukuyesetsa kuti muone kuti malawi atha kutani koma chilungamo mkatimwe mtima wanu chilimo kunena kuti no inu mwalephera mwalilephera dziko amalawi mwaalephera and malawi akudzunzika that you know ndimafuna ntero kuti please muleke achimwendo banda ndi gulu lanu nkumanka misonkhano ndikumanyoza democratic president wa dziko lino la malawi amenenso ndi president amene alamule dziko lino from pa 16 ndikumanena kuti yayi wakula ina kumalangi- kumalengeza kuti yayi woma wadwala i- ina komati ya koma mwakuti mwakuti ndimafuna nditero kunena kuti malawi sadya asakuvotera chifukwa choti mukutukwana profesa arthur peter mutharika chifukwa amalawi akudziwa bwino za usogoleri wa profesa arthur peter mutharika amalawi akudziwa bwino kuti mkamanena kuti chipani cha dpp ndi chimene chinaononga dziko lino ndi bodza funso loyambirira ndilonena kuti pamene mukuti chipani cha dpp chinaononga dziko lino panopa kuyambira 2020 kuzafika lero 2025 mwakonzapo ziti zimene mmalawi atha kunena kuti yes apani chipani cha dpp chinaononga profesa arthur peter mtharika anaononga ndimafuna amalawi lero ndikuunikireni chifukwa kumangoyenda nkumalinamiza dziko iye ife tikukonza zinthu iye ife tikutukula dziko ukutukula chifu chako ukutukula mimba zako ukuba zindalama dziko nkumasauka nkumayenda kumapita m'misonkhano kumanena kuti ife tikukonza zinthu ndimafuna nzika za dziko zidziwe kaya ndi mchewa kaya ndi mulhomwe kaya ndi mang'anja kaya ndi msena kaya ndi muyawo kaya ndi ngoni wina aliyense kaya ndi mtumbuka azindikire ichi kunena kuti ndi mawu a ndale kunena kuti profesa arthur peter mutharika one wanalephera kulamulira dziko lino two kunena kuti profesa arthur peter mutharika wakula ndi mawu a ndale nkumapita nkumatukwana profesa arthur peter mutharika chimene ndikuyankhulira ichi nchani choyambirira usogoleri sumatengera zaka za munthu koma nzeru za munthu ndi chifukwa taona zipani 9 zikukanika kusintha ikonomi ya dziko lino zikuonjezera mavuto a dziko lino popanda cholongosoka ndi chosonyedwa kunena kuti anthu awa pa zaka 5 apanga zakuti ndimafuna ndisiyanise motere a richard chimwendo a chakwera eni komanso chipani chonse cha malawi congress party ophatikizapo mneneri wawo jessie kabwila akumanka namatukwana profesa arthur peter mtharika ndimafuna ndikuwuzeni kuti mawu aja kuoneka ngati ndinu athamo ochenjera odziwa kuyankhula komatu mmalawi akukumverani chisoni chifukwa one amalawi akanakukhulupirirani achinyamata 1 miliyoni amene mumalonjeza kapena amene mumanena kuti mudzawalemba ntchito mu 2020 aja mutawalemba ntchito lerolo achinyamata kufika podzadza stadium kufuna ntchito ya uhsa dziko lafika ponyansa zinthu zafika posautsana makampani akusekedwa kuno ku malawi mabungwe akuthawa kuno ku malawi anthu amabizinesi mabizinesi atha ndikumayima kuti mukufunabe voti ya amalawi inu mukukonza dziko mkatikati mwakunena kuti dziko mukulikonza tanenani chimene mwachisintha pa ground pa nkhani za chuma kaya ndikulemba anthu ntchito kaya ndikuthandiza anthu mwina kumbali ya kadyedwe kawo ka siku ndi siku lero lino ndimafuna ndiliuze dziko lidziwe ichi kunena kuti no munthawi imene mcp ndi a chakwera kunena kuti akukonza zinthu kapena nthawi imene amanena kuti afuna akonze zinthu kuno ku malawi remember ndi profesa arthur peter mutharika uyu amene akuti wakulayi uyu aku- amene akunena kuti ndoyipayi amawagulisa amalawi soya pieces pa mtengo wa 60 kwacha amalawi ndikunena lero iwowo akunena kuti wanganzeru akukonza zinthu soya pieces amene uja amene akumutcha kuti ngopanda nzeru anali ononga uja iwowo atalamula 5 years tikumugula 1100 soya pieces wapa 50 kwacha yemwe uja ndikunena kuti 50 kwacha nthawi ya usogoleri wa peter mutharika soya pieces sanafike ngakhale 100 kwacha lero lino awo akuti abwera kuzasintha zinthu soya pieces 1100 akunena kuti ayi munthu amene uja anali ononga mu nthawi yache feterezayi amalawi timagula pa mtengo wa 17500 wokwera kwambiri fetereza anali pa 21000 mu usogoleri wa profesa peter mutharika amene akuti ngwakuba amene akuti akuti ndi ngosatha zinthu amene akuti akuti anaononga zinthu zimene abwera- abwerewo kuti azakonze lero lino pa zaka 5 fetereza uja alephera kumuchosa pa 17000 kumusiya pa 10000 alephera kumuchosa pa 17000 kumusiya pa 5000 lero fetereza uja ali pa 145000 akunena kuti ayi ife tabwera kuzakonza amalawi mudzikhala ndi mayankho pa zinthu zimenezi mafuta a galimoto mu ulamuliro wa profesa arthur peter mutharika anatigulisa ife pa mtengo wa 673 kwacha atadula kwambiri mafutawo anafika pa 751 kwacha mu usogoleri wa profesa arthur peter mutharika amene akunena kuti ndi ngolephera palibe chimene anathandiza ngokalamba ndoyipa mtima munthu ameneyo mafuta m'boma lache timagula pa mtengo wa 700 kwacha kapena 752 tambala osafika ngakhale 1000 lero mafuta amene aja ali 3000 amalawi muziwe ichi mafuta ophikira 2 liters imene timayigula ife pa mtengo wa 900 kwacha lero 2 liters imene ija awo amene akuti tikukonza zinthu ndife anzeruwa tikuyigula 18000 19000 akuti iwowa ndi okonza zinthu mukundimvetsetsa bwinobwino malawi dziko la malawi timadya ife usana ndi usiku omwe tikafuna kudzuka kuti tidye ife chakudya chinalipo chinali chochipa chimanga thumba lolemera 50 kg amalawi amaligula pa 7000 zika va- ah, zikakhala kuti zavutisisa koma mtengo wake weniweni mmene apm amachoka mboma 2020 chimanga chidali pa 6500 kwacha lero lino awa akuti anabwera kuzakonza zinthu amene amene amatigulisa chimanga pa mtengo wa 6500 iyi ngosatha okutha ndiwo chimanga chija chafika po magula 110,000 ndikunena pano madera ambiri anthu akukolola koma chimanga chafika kale 60,000 akuti abwera kuzakonza zinthu wati moti kamafika ku december chimanga chifika pabwanji chaka chino tandimvesesa bwinobwino amalawi muulamuliro wa profesa arthur peter mutharika amalawi anali ndi ufulu opanga ma demonstration profesa arthur peter mutharika osagenda munthu osamanga munthu osamva kuti akuti akuti agwidwa kapena asemeredwa milandu kapena aphedwa ali chete mtsogoleri wa democracy akuti akuti amene uja ndi munthu oyipa amalawi dziwani kuti satana ndi woopsa kwambiri mawu a mulungu akunena kuti ali ngati ka, kalumo kakuthwa lilime lake lili ngati la njoka tisamale kwambiri mawu awo amene akunena uh, nduna za achakwera akabwila komanso ngakhale achakwera eni funso la mmalawi nkumakhala kuti no kodi zonsezi zimene wanena game changer sizoona amalawi ndimafuna ndiyankhule ichi chimene mmalawi wina aliyense adziwe kunena kuti ku malawi kuno kapena mu africa muno kapena dziko lapansi sitizapezanso president odekha mtima ngati profesa arthur peter mutharika sitizapezanso president wa democracy ngati profesa arthur peter mutharika sitizapezanso president osabwezera choyipa ngati profesa arthur peter mutharika amalawi ndife amwayi koopsa sitizapezanso president ozindikira ngati profesa arthur peter mutharika and zimenezi ndikuchinena kuchokera pansi pa mtima wanga tangoganizani mmene anthu akumangiridwa azipani za opposition amalawi achakwera anali leader of opposition mu nthawi imene peter mutharika amala- amalamulira sanawamange ngakhale siku limodzi komatu anali ndi mphamvu kumapanga izi zimene akupanga chakwera ndi nduna zawo ndi kumalenga milandu yosa yo imene kulibeko kuti azisogoleri achipani cha dpp ndi azipani zina za opposition amangidwe anali ndi mphamvu yonena kuti ampangireni milandu uyu mukamponyere ku, ku, ku, ku, ku polisi mukamponyere ku ndende zinali zotheka koma amaziwa kuti ndi democracy amatukwana kulambira kutulutsa mawu a chiopsezo ndikhesa mwazi dziko lino kuliyika dziko pa chiopsezo akazatha kumpangira mlandu kuti iweyo wayankhula mawu owopseza dziko kamtsekereni komatu sanapange zimenezo akudziwa demokrasi achilima anawasankha wokha ndikuabweretsa kukhala vice president dziko lino ndikuagalukira ndikuyamba kuatukwana ndikuyamba kuanyoza iye munthu oti adakali vice president ati dziko lamwiziwa chifukwa cha profesa Arthur Peter Mutharika akanatha kumpezera milandu yosiyanasiyana kuti asapitirize zake zopusa koma sanapange choncho akuluakulu kuyambira ulamulele- ulamuliro wonse wa Peter Mutharika amalawi timadziwa kuti ya Joyce Banda eh, Cashgate eh, izi ndi izi Peter Mutharika sanalamule ulo munthu mmodzi kammangeni ayi munthu wa demokrase mulamuliro wache sitinamve kunena kuti yayi koma wamutchingira Chakwera kuti asayende iyayi koma iyayi watuma anthu kuti apange mademonstration koma mwakuti mwakuti amatchingiridwa nsewu mpakana president watunthu ndikufika pakuti anthu akupanga ma demonstration akunditchinga ine haa tiyeni tidutsire nsewu wina wachidule musawatengere president amene ali commander in chief wa malawi defense force president amene ali ndi general wa malawi police amene akanatha kukhala ndi ulamuliro wina uliwonse kuti omberani anthu amenewo asandizolowerere ndiduse ndine president wa dziko ati chimene achita sakuchidziwa lero wina akadzuke azikatukwana amalawi ndimafuna ndingoliuza dziko chonchi kunena kuti kunjako mulungu amaona ndipo nditero kuti ngati malawi tipange mistake yoti titha kupereka voti yathu ngakhale imodzi ngakhale mwina mavoti 1000 kuboma iyi malawi ndife omvetsa chisoni amalawi ino si nthawi mmene mmalawi akuvutikira tikamvotera munthu kuti ati uyu ndi wakwathu amalawi wakwathuyo lero taona ndi mmene zinthu zafikira povuta shuga amalawi mu ulamuliro wa profesa Arthur Peter Mutharika timagula paketi 500 kwacha pa 1000 timagulamo buledi shuga ndalama ya matembanso imapezekapo lero shuga uja 6000 madera ena 6500 amalawi athu amene akane kuti tipatseninso voti amalawi amalawi mmene akuopsezedwa nkumangidwa ma civil servant nkumamenyedwa kukhapidwa kamba kodandaula amalawi kodi titati tawapatsa zaka zina 5 zokuti akulu akukamaliza dziko lino alipweteka mwa mtundu wanji mafunso anthu azikhala ngati amenewo akuti akuti yayi timaphulitsa zithupsa iwo alemera amanga ndi kugula zimanyumba ku ku maiko akunja ngakhale malawi momuno agula zimagalimoto zodula za ma 100 chakuti 200 chakuti miliyoni malawi uja civil servant amene amamdalira kuti amgwiritsa ntchito pomwera azitsako aja akapanga mademo kudandaula salary yachepa kumenya kumutumizira zigawenga kuganiza kuti no kuyambira pa 16 kufika pa 2030 malawi titati tawavomera amene wawa malawi adzakhala moti bwanji ndimafuna ndiyankhule mawu anga omaliza lero kuti ndi nthawi tsopano kuti malawi titeteze demokrasi yathu titeteze ufulu wathu titeteze chuma chathu lero munthu ngati ine ndikanena ndikuyenda cheucheu ndiphedwa ndikhapidwa

amalawi anzanga ndimafuna ntero kuti kumbukirani kuti ndi ulamuliro wa profesa arthur peter mutharika umene amalawi timagula dzinthu timayenda maulendo magalimoto amagulidwa anthu amabizinesi awo onapo azimayi ambiri pa zaka 6 ya profesa arthur peter mutharika akugula magalimoto akulemera mabizinesi akuyenda anthu akumakwanisa kupita ku south africa kupita ku- ku- ku- ku- ku- ku- ku- ku- kaya ndi kuti kaya ndi ku china kupita kaya ndi ku china ku igupto kukagula mabizinesi azimayi azibambo akuyenda lero lino zili kuti zimenezi forex timayiona pena paliponse mwinaso kumafika pokhala ndi mwayi otola a- a 2 dola pena pache wina atagwesa sandalamazo ziliko lero lino zafika ponena kuti no munthu ngati amene uja amene amapanga zonsezi kuipanga control dziko ndi kumatenga nduna boma ndi boma wosawerenga uyu ndi chewa uyu ndi ngoni uyu kaya ndi ndani uyu ndi mlomwe kaya uyu ndi msena uyu ndi mtumbuka kaya uyu ndi muyawo nkumatenga nduna ndikumayika akuluakulu a boma ochokera mzigawo zonse takumbukirani ndi anthu angati akuluakulu a boma amenewo amagwira ntchito mu utsogoleri wa peter mutharika ah, pa central region ochokera central region ochokera kumpoto zinali nduna zingati lero lo dziko lonse nduna zokwana kazipo 29 nduna 20 chakuti kuchokera boma limodzi nkumanena kuti pali democracy lero lo dziko lonse la malawi anthu tonse opanda nzeru ntchito macontract kupereka kwa mwana wa president ife nkumawombera mmanja zimenezi amalawi ndimafuna ndikuwuzeni kuti kupanga mistake pa profesa uja dziko likhala pa mavuto andi profesa uja ndiwoyitanidwa ndithu ambuye akudalitseni lahiri ktv timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana kuti muzidziwa chilungamo kodi nkhani iyi mwayimva bwanji taperekani chiganizo chanu ku comment section komanso musaiwale kutipanga share video yathuyi komanso like osaiwalanso kupanga subscribe pano pa Lahiri K TV.